Ndikuti kutengedwa kwanga kumtoso ngati nyama ya galu kumapitirira. Masabata atatu anadutsa kuchokera tsiku lomwe Dorothy adandinyoza. Sitinkayankhulitsana, aliyense amayenda payekha. Ha! Mmene ndatero ndiye ngati ndidafuna kuti zinthu zikhale chomwechi. Koma nanga nkadatani? Anthu adali atazolowera kutiona tili limodzi nthawi zonse monga moto ndi utsi. Kudabwa kwa anthu kudabweretsa mphamvu yonena zambiri. zimene zidaonjezera umasiye wanga. Ndimati ndikamayenda ndimamva anthu akuti mwamuna azifiira maso, mwamuna azikhala ndi mbiri. Amanena ine, ena amandinena mu nyimbo. Ngakhale ndinkayesetsa kuti ndikakumana nawo ndisamayikambe nkhaniyi, zimalephereka. Mbiri idali itawanda kale ngati moto wam'chilimwe. tsiku lina ndidapita pamalo aja ophwetserapo mkhuto ndimati mwina ndikakagona pang'ono ndiiwala mavuto anga koma nditangofika ndidapeza kuti padali kagulu ka atsikana okhaokha mtsogoleri wawo adali aonere uyu adali bwenzi la zabowa poona kuti padalibe chifukwa chocheza pagulu pa atsikana okhaokha ndidatembenuka hey auze mwamuna azikhala ndi mbiri yoyipa timadziwa kuti pamene patsala chibwenzi satana ali napo ntchito adatero mmodzi mwa atsikana nditangoponya mapazi awiri okha kuchoka pamalopa Shh, akumvatu adatero mmodzi wa asungwana mobweza mawu iwe pirirani imeneyi ndi miseche aonere umati ndi chiyani pirirani uwu ndi mpira aka sikakhala koyamba kumunena iye atatchera khutu lake ukukumbuka pokwelera basi ku limbe paja ngati wayiwala umfunse gibison aonere zonse zili m'mutu ngati kanema koma ine ndimati kuyambira lero dzina langa likhale lindani madzi apite muziti tadala Nzanu ali pa maliro ndiye musamugwiritse mpira ndi manja pafupi ndi magolo ake. Taonani, pa Limbe paja mudamunena kuti amaphunzira ku Lilongwe Girls. Mulibe manyazi? Nanga iwe ndi anzako aja simudandiuze kuti ndidasankhidwa kuno chifukwa chomunyowetsa? Aonere. Nanga timati ukwane? Pirirani, waiwala kuti iwe udamunena kuti amagula nyuzi zitatu zofanana nthawi imodzi? Aonere, usamale. Darlington akubwera akudyetsa njomba. Samala. Dorothy adawaulidwa bere. abwere ndikufuna kumuuza kuti nthawi imene ija pa limbe paja amafunafuna dorothy koma mpaka lero sadziwa kuti dorothy sachedwa kufufuta anyamata ikadakhala imfa manda a darlington anali omwewa he wina mavuto amutsata ngati njala ndidabwereradi koma ndidayima kaye ndidamuyang'ana aonere ndi ukali darlington sankadziwa kuti chikondi ukayera nacho maso chimatha ndalama adatero aonere m'maso muli gwa opanda mantha aonere darlington wayamba kuyenda akakupeza akupusitsa ngati zanda adatero pirirani pirirani ndatopa kuopa ine nkufuna adziwe kuti mtsikana ngati ine ndiyenera kugwiragwira apa ndi apo kuti zitheke ndiyenera kuvala usatana monga wachitira dorothy wapamwamba dorothy adakuwa aonere kuyendera mphamvu ndi chisankho adatero mmodzi wa asungwana yemwe adali chete m'mbuyomo uku akundiyang'ana mwamwano zidandinyasa mtima wanga ukuyaka moto inze mwimbireni m'manja kadakuwa kagulu kaja ayi osati pano dikirani kaye mudzamuyimbira m'manja darlington akadzasiya kupusa angomukakamira dorothy ngati adachita kulemberedwa naye atsikana ati balalabalala ngati asilikali pa nthawi ya nkhondo sakuwaona adafunsa aonere ndidamutudzulira diso dzuka kuzolowera kudya zapansi pa moto eti adafunsa aonere mulungu wodziwa zonse ine sindidadyepo zapansi pa moto mboni yanga ndi tchetcha mphunzitsi wanga wa ku sekondale munthu woti ku sekondale ndidali mtsogoleri nkadadya bwanji zotsalira pansi pa mphika dumba aonere dumba mzanga palimbi paja chabe koma lero pano adakuwa pirirani ngati chikuyaka chili chachiwisi nanga chikauma adakuwa aonere posakhalitsa pagulupa padaphulika nyimbo atsikanawa omwe adali khumi amayimba nyimbo yoti chikondi cha mdziko chimatha pomwe wokondedwa aikidwa m'manda atatha kuyimba ndidanenedwa sindikumbukira kuti adanena mawu otsatirawa ndani chifukwa ena mwa atsikanawa amabisala kuseri kwa anzawo amati kasambitse maliro kayese manda mpatseni mphasa atsogolere maliro a dorothy popita kuli chete chitosi cha tambala anthu akafika ku manda atule bokosi pambali kuyembekezera anthu akumbenso kuonjezera manda inu inu zolaula ndithu darlington amangoti dorothy ndi kadona kake Hey! ena achangu akatenga kale Hey! amene adanena mawu omalizawa ndidamudziwa ndi aonere ulendo uno sindikadatha kupirira ndidalumpha ngati mphezi ngati ndimafuna kuponyera mu golo mpira omwe watsala pang'ono kutuluka ndimafuna kuthana ndi aonereyo koma ndisadapite patali ndidamva muluzi udali ngati wa ku ng'ombe nditacheuka ndidaona kuti mwini muluzi adali zabowa nthawi yomweyo ndidamutsata iye ndi ine tidayenera kupita ku chipatala ulendowo udali wa ntchito yokapeza maganizo a munthu wodwala wachuma yemwe ankadziwa kuti munjira iliyonse amwalira ndi matenda omwe ankamuvutitsawo ulendo uja ndaupha Ndidamuuza uku ndikupumira m'mwamba. Iwe, ukadakhala munthu sibwenzi ukundichitira zimenezi, adatero Zabowa modandaula. Ndikudziwa chifukwa chake ndi Dorothy basi. Dorothy tisamuikepo paulendopa, si ndiye ati alandire malikisi kwa aphunzitsi. Darlington, ukumuika Dorothy kumbuyo? Ndi amene wakuuza kuti tisapiteko? N'chifukwa chiyani maganizo ako akukhala ngati munthu yemwe watsala pang'ono kupita kuchionongeko? Dorothy wachita bwino kukulavula.